ɲɔgɔn cɛ n'o ye balansi ni scorpion ye balansi ye maa minnu bangela k'a ta septembre kalo tile mugan ni naani na ka taa bila octobre kalo tile mugan ni saba la o furancɛ kɔnɔna na o ye dolo tamasiyɛn wolonwulanan ye a bɛ fɔ ale yɛrɛ de ma ko furusoden alahu akubaro a bɛ fɔ ale ma ko furusoden balansi naamu an b'a fɔ ko muso minnu tulo bɛ an na sisan u ka an lamɛn kosɛbɛ hatɛ ni olu ka cɛ ka tamasiyɛn ye balance ye, unhun, o kɔrɔ ye muso min tulo bɛ an na sisan ko cɛ ka tamasiyɛn ye balance ye, n'a y'a sɔrɔ u cɛ bangela k'a daminɛ septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la o furancɛ kɔnɔ, unhun, an bɛna don cɛ jogo la, unhun, k'o ɲɛfɔ, hatɛ, ani o kan ka cɛ ka tana dɔn cogo min na, unhun, ani fɛn minnu man di cɛ ye fɛn minnu ka d'a ye, unhun, o ka se k'o kɛ min bɛ kɛ sababu ye u ni cɛ in bɛ se ka bɛn an bɛ min fɔ balansi ye n'o ye balansi cɛman ye muso min tulo bɛ an na k'ale cɛ ka tamasiyɛn balansi ye n'o ye sumanikɛla ye fɛn fɔlɔ min ka di balansi ye o ye i ka kɛ maa sanuman ye maa min saniyanen don o kɔrɔ ye balansi ye ko ka jɛ o ka di balansi ye kosɛbɛ ko muso k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ min don a bɛ kasa dumanw fɛ wusulan kasa dumanw parfum kasa dumanw ani ka fini ko ka jɛ o ka di balansi ye kosɛbɛ a yɛrɛ ka fini caman ye fini jɛman de ye muso k'o faamuya k'a dɔn k'a fɔ ni tola ka cɛ ka fini ko ka jɛ ka kasa dumanw k'a la ka taa repasser ka ɲɛ kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye diyanye barika bɛ bonya balansi dusukun na ka ɲɛsin a furumuso ma a kanu tɔ bɛ don a dusukun na kosɛbɛ o ye kelen ye ko balansi ko maa min don fanga b'a kaman kɔrɔ mara ka di a ye kiritigɛ ka di a ye parce que n'i ko balansi a bɛ sumanikɛla kofɔ Donc ko ni a dimina muso kɔrɔ n'a ye pɛrɛnpɛrɛn daminɛ muso k'i makun k'i majigin a ye o de ka d'ale ye furumuso ɲuman bɛɛ b'o kɛ sikana t'o la ni balansi tora ka pɛrɛnpɛrɛn ka tiɲɛ f'i ye n'i k'i b'i ta tiɲɛ jira la aaa a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛyaba de bɛ don i n'a cɛ y a pas deux commandants dans un bateau sikana t'o la parce que balansi depuis du kɔnɔna na ale bɛ commencer ka dutigiya farida a cɛman fara musoman kan o kɔrɔ ye a b'a jira k'a fɔ hali ni fa ye fili kɛ k'ale bɛ tiɲɛ fɔ fa ye e a bɛ tiɲɛ fɔ kɔrɔw ye a bɛ tiɲɛ fɔ hali bɛnkɛ ye i y'a faamuya ka tiɲɛ fɔ dugutigi ye ka si kɔngɔ na o ye balansi yɛrɛ tagalan ye kosɛbɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o kɔrɔ ye ale t'a fɛ ka tiɲɛ dogo o b'a la naturellement o de y'a to an b'a fɔ balansi ye kuma caman ko tiɲɛ bɛɛ ma na fɔli kama dɔw bɛ yen n'i k'i b'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ juguya sɔrɔ siga t'o la fiyewu mais kɔmi maa min don a jolima ka di parce que dolo min bɛ ale ka tamasiɲɛ mara a bɛ fɔ ale dolo ma ko Vénus o bɛ kuma jarabi ni furu ale ni kanubaya dolo kan donc maa jolimandi don maa min don fana ko ɲumanya bɛ a dusukun na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni fɛn bɛ a bolo ka furu dilan ka ɲɛ hatɛ ka furu sira taama ka ɲɛ ɔnhɔn ka se ka furumaa filaw k'u ka kɛlɛ ban pewu unhun aa ko balance be so la dɛ Alahakubaru o kɔrɔ ye ko n'i ka associé kɛla balance ye ɔɔn i ka musoko la ɔɔn sigana t'a la i kɔni i ye associé ɲumanba sɔrɔ a ka ca la o ko kɔni o be kɛ ee tare tare ye kana tamakiya ah ah fɛn fɛn be kuma furu koɲɛ sira kan unhun ale b'o bɛɛ lajɛlen dɔn unhuun est ce que i y'a faamuya n y'a faamuya o kosɔn a be fɔ ale ma ko monsieur le maire unhun i y'a faamuya
Ale ye furu siriba ye sigana t'o la voilà donc ko adamadenya sira kɔnɔ o balance an b'a fɔ muso ye a ka d'a la k'a fɔ k'a cɛ ye maa ye ko jama bɛ a nɔfɛ parce que balance bɛ taa diɲɛ fan o fan mɔgɔ bɛ a lakodɔn ko dununkɔrɔ kunkolo don a tɛ dogo mɔgɔ ka naji la o bɛ dépend o bɛ sɔrɔ mun fɛ a yɛrɛ jogo a n'a ka kɛwalew ale ka ko caman bɛ a b'a da kɛnɛ kan o kɔrɔ ye ka adamaden sɔsɔ k'a fɔ karisa i ta tɛ tiɲɛ ye o t'a ɲɛna foyi ye awa a tɛ siran maa ɲɛ fana n'a dimina i y'a faamuya adamadenya kɔnɔ ko muso k'a dɔn k'a fɔ ko balance ye maa ye fana a ka d'a ye a n'a muso ka sigi ka baro kɛ a ka d'a ye fana muso ka K'i pari ka tɛmɛ ale ɲɛkɔrɔ ka d'ale i y'a faamuya o n'a ye fana ye fini ɲuman don fana muso k'a apprécier kɔkɛ i ka fini ka ɲi kosɛbɛ i bilama kɔni diɲɛ bɛɛ i ɲɔgɔn tɛ sikana t'o la kɔkɛ i parila bi dɛ n'i y'o kɛ balance ye a t'a dɔn a bɛ min f'i ɲɛna i y'a faamuya ou bien a ka parfum dɔ fiyɛ a yɛrɛ la i k'o kasa mɛn ko e kɔkɛ i in kasa kɔni ha ka dan don nin kasa in ka di kosɛbɛ sikana t'o la o y'ale tagalan ye ani fana i ka jija i k'ale teriw bonya quoi i k'ale balimaw bonya ale nɔfɛmɔgɔ fan o fan i ka jija ka girin ka da olu kan i k'olu bonya o de ka d'ale ye ko balance tɛ muso keleyaba kojugu fɛ parce que n'i bɛ keleya ale la kojugu dɔrɔn a bɛ komi i bɛ fɛ k'ale minɛ k'ale don kaso la i tɛ fɛ k'ale ni mɔgɔ ka baro kɛ o ye balance kɔni o balance o man d'a ye o y'a tana ye parce que n'ale y'a ye k'a fɔ muso bɛ keleya la donc kojugu a bɛ kɛ sababu ye a teri caman bɛ ye o bɛ bɛn a la, n'o kɛra dɔrɔn o ye ale mɔgɔntanyalen de ye, sigana t'o la, ale dun filɛ, mɔgɔ ko ka d'ale ye, voilà mɔgɔ ko ka d'ale ye, ɔnhɔn, jama bɛ fan o fan, hatɛ, ale bɛ taa yen fan fɛ, unhun, balance kelenna ko man di balance ye, unhun, kelenna miiri man d'a ye fana, hatɛ, hali n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ, un, f'a ka mɔgɔ dɔ tugu a yɛrɛ kɔrɔ, ɔnhɔn, donc toujours fo mɔgɔ ka kɛ ale kɛrɛfɛ, hatɛ, awa kana jateminɛ a ni min bɛ taa ɲɔgɔn fɛ fana, un, ni e ye kɛlɛ sɔrɔ, un, kɛlɛ ye ale ta ye. A bɛ bɔ taara la a bɛ k'ale ta ye sigana t'a la a b'i défense ta a bɛ s'o la kojugu o de y'a to balance n'a kɛra maa kalanlenba ye i b'a kɔlɔsi a bɛna maa caman bɔ degun kɔnɔ kasoladenw b'a la kiritigɛkow b'a la ani gɛlɛyabaw mɔgɔ bɛ ɲɛsin ale ma kungo gɛlɛnw de la a bɛ mɔgɔ sama ka b'o la i y'a faamuya n y'a faamuya donc balance an b'a fɔ ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo a ka jamako ka bon mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka ye balance ka jamako la fatɔw b'a la lagalagatɔw b'a la mɔgɔ ɲumanw b'a la hali mɔgɔ jugu b'a la mais ale b'a ɲini k'u bɛɛ gérer de k'u bɛɛ jogo ɲɛ walasa u ka se ka nafa sɔrɔ Ɛɛ bagan bɛ gɛn ni bere kelen nka bɛ ɛɛ adamaden bɛɛ n'a gɛn bere don voilà o c'est ça u bɛɛ kelen kelen fɛɛlɛ b'ale bolo unhun ɔɔ donc ko balance cɛman unhun ko furumuso k'a dɔn k'a fɔ koo balance cɛman ni musow de ka di fana ka tɛmɛ cɛw kan anhan parce que musow bɛ girin a nɔfɛ fan bɛɛ Alahu akibaru i y'a faamu donc a bɛ musow ka problème caman gérer unhun nka ni e nana o bɛɛ kɛ keleya sira ye un k'a fɔ koo a ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ɔn à la fin de compte mankan bɛ na caya aw ni ɲɔgɔn cɛ, ee maa ni maa caman bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na i n'o bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ, voilà ko muso k'o yɔrɔ faamuya, unhun, bon n'a bɛ voyage sira fɛ, awɔ, muso ka to ka lettre ci a ma, unhun, ka to ka lettre d'amour ninnu ci a ma, unhun, ani ka to ka kuma a fɛ whatsapp la, diyanyebaa kuma dumanniw, effectivement o ka di balance ye kosɛbɛ, Alahu akibaru, parce que balance ale b'a fɛ toujours ale k'a dɔn mɔgɔ dusukun na k'a fɔ k'i b'ale fɛ ko n'ale y'a dɔn k'a fɔ a furumuso b'a fɛ k'a sɔrɔ o kɔni o bɛ diya ye kojugu mais n'a sɔmina k'a fɔ ko furumuso kɔni bɛ ka ale négliger cogo dɔ la a bɛ kɛ gɛlɛya ye o ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya ale ka base yɛrɛ ye amour de ye i y'a faamuya n'i y'a jira k'a fɔ k'i b'ale fɛ ale fana b'a fɔ k'a b'i fɛ Nka n'i y'a jira k'a fɔ k'i ka sira t'ale la, un, ale b'a fɔ n ta ka jugu n'i ta ye, est ce que i y'a faamuya, n y'a faamuya, donc o ye ale tagalan ye, ɔnhɔn, bon musique fɛn o fɛn bɛ kuma dɔnkilidaw ninnu kan ale ni dɔnkili lamɛnni sira ninnu, unhun, bɛɛ lajɛlen ka di balance ye, unhun, o kɔrɔ ye ko ni cɛ commencer la ka to k'a ka musique lamɛn, ɔn, muso kana fɔ k'a bɛ a empecher o la, ɔnhɔn, ani a ka film lajɛ fana, hatɛ, a kana empecher o la, unhun, parce que o bɛɛ bɛ na ni degun ye, ɔɔ, i y'a faamuya parce que o y'i kɛlen ye ka Bana don ale n'a diyanye ko dɔ cɛ c'est ça parce que ale ka diyanye fɛn caman bɛ taa musique bon ale ni baro duman kɛw ale ni filimu filɛw ye o y'a ni voilà les romans d'amour fɛn fɛn bɛ kuma jarabiya ko ninnu kan hatɛ ale bɛ taa o sira fɛ ko dumuso k'o faamuya ka fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ka di a cɛ ye hatɛ a faamuna n y'a faamuya voilà bon an y'a fɔ cogo min na ni balansi bɛ min fɛ ale ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a ka n'a sɔrɔ muso ye yɔrɔ furan ka jɛ ka wusulan don k'i yɛrɛ pari k'i sigi ka ɲɛ kosɛbɛ parce que ale ka a muso labɛn cogo ɲuman fana ye o ka d'a ye fana so kasa ka di gatigimuso yɛrɛ yelen ka ɲi gatigimuso kasa bɛ funafuna o ɲinkisɛ jɛlen bɛ dumuni fana i ko malokisɛ ɔ dumuni fana tobilen don ka ɲɛ e ala ka bila ɲɛ bɔli tɛ yen bilen bon ko maa min don fana a kana fɔ bɔli tɛ yen dɛ parce que balansi caman bɛ yen o tɛ so kɔnɔna fɛ dɛ e y'a ye sa kɛnɛmana ka d'u ye ka tɛmɛ so kɔnɔna kan parce que mɔgɔ minnu don u mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ de la kɔrɔ fiɲɛ kɔni bɛ basigibaliya kofɔ tuma bɛɛ a bɛ se k'a fɔ muso ɲɛna n bɛ taa gɛrɛn na o bɛ taa nin yɔrɔ la parce que taama ka di ale ye quoi parce que n'ale sigila so kɔnɔ est ce que ale ni maaw bɛ baro kɛ f'ale ka bɔ ka taa jamayɔrɔ de la a ni maaw ka se ka baro kɛ bon toujours ale bɛ kuma walasa mɔgɔ k'ale lakodɔn mɔgɔ ka kɛ ale fɛ mɔgɔ k'ale lafaamuya donc fɛn min man di balansi yɛrɛ ye an bɛ min fɔ musolakaw ye maa min ka cɛ ye balansi ye Ni a ye ko dɔ ta k'i sɛgɛrɛ n'a sɔrɔla i tɔɔrɔla kana fɔ k'i b'a kɔrɔfɔ jama cɛla kana fɔ k'i b'a kɔrɔfɔ teriw ɲɛna i b'a weele ka don so kɔnɔ a b'a kuma fɔ ka ban n'a sɔrɔ a jo t'a la a ka teli ka yafa deli i fɛ nka ni e y'a kɛ kɛlɛ ye fo ka jira ka fɔ k'e de jo b'a la e de ye fangatigi ye e i ye baara bɛɛ tiɲɛ hali n'a sɔrɔla n'i jo b'a la a tɛ sɔn i ta ma tuguni o bɛ balansi la naturellement parce que ale t'a fɛ maa ka bila ale ɲɛ, unhun, a t'a fɛ mɔgɔ ka tɛmɛ ale la fana, hatɛ, surtout n'ale bɛ a ka jo kan, un, est ce que i y'a faamuya? n y'a faamuya, donc euh, fɛn min bɛ yɛrɛmajigin, unhun, ani bonya kofɔ, unhun, o de ka di balance ye kosɛbɛ, unhun, ko muso k'o faamuya, hatɛ, n'i y'o kɛ k'ale sɛgɛrɛ, ɔnhɔn, baara banna pewu, unhun, a bɛ ɲɔgɔn faamuya, hatɛ, parce que ayiwa professeur o ye cɛlakaw ye yani an ka don musolakaw cɛ min tulo bɛ an na sisan e ka muso ka taamasiyɛn ye balansi ye maa minnu bangela k'a ta septembre kalo tile mugan ni naani ka taa bila octobre kalo tile mugan ni saba la o furancɛ kɔnɔna na n'a olu ye sumanikɛlaw ye sikana t'o la an b'a fɔ ko i ka muso ko labɛn ka d'a ye i ka jija i ka parili fɛnw san ka d'a ma samara ɲumanw b'o la fini ɲumanw b'o la ani kasa dumanw parfum b'o la ani wusulan dumanbaw n'i kɔni tola k'o san k'o di balansi musoman ma a ka to ka so kɔnɔna labɛn ale fana k'i pari k'i sigi k'i kɔnɔ aa sigana t'a la ko a b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ in bɛ ne fɛ parce que ale fana bɛ jateminɛ de kɛ ni ale y'a dɔn k'a fɔ ko cɛ b'ale fɛ kosɛbɛ i b'a kɔlɔsi o bɛ dɔ fara ale ka nisɔndiya ni a ka kɔnɔnajɛya kan ka ɲɛsin cɛ yɛrɛ ma i ko di sigana t'o la parce que balansi mana sɔmi dɔɔnin a musoman k'a fɔ ko cɛ t'ale fɛ o ye baara wulilen o ye gɛlɛya daminɛnen k'a sabu kɛ ale fana ka kanu fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin furu sira ma parce que ale mana don furu fɛn o fɛn na a t'a fɛ ko furu ka dabila nka ni cɛ ka tɔɔrɔ fanga bonyana kan cɛ ka gɛrɛntɛ fanga bonyana kan aa a bɛ sɔn k'a yɛrɛ ɲini dɛ o kɔni sigana t'o la tɔɔrɔ ni gɛrɛntɛ fanga bonyani o tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ k'a négliger complètement k'a kɛ a t'a fɛ a bɛ bɔ ka taa yaala cogo min y'a diya a tɛ na so kɔnɔ kuma si à la fin de compte ko a laban bɛ sɔn ka kɛ furusa ye o de y'a to an bɛ jateminɛ caman kɛ ko balansi cɛman fara musoman kan a caman bɛ yen furusa ka ca u ka dakan kɔnɔ i y'a faamuya donc nin y'a fɛn fɔlɔ ye maaw k'a faamuya donc an bɛ min fɔ cɛ ye ko toujours ko fɛn min ka di a muso ye n'o ye a balansi musoman ye ko fɛn da gɛlɛnw ka d'a ye kosɛbɛ i y'a faamuya montre b'o la téléphone da gɛlɛnw b'o la fɛn min ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ ale muso ɲɔgɔn bolo sigana t'a la o ka d'a ye kojugu o de y'a to ni balansi musoman n'a bɛ baara la i b'a kɔlɔsi ni kalo sara a b'a ka wari fɛn fɛn ta a bɛ taa don fɛn da gɛlɛnw de na wala fini da gɛlɛnw b'a la samara da gɛlɛnw bɛ a la ani montre walima bololanɛgɛw parlant effectivement ah, ah. hali boucle ninnu ah, o da gɛlɛnw sanni ka d'a ye kosɛbɛ parce que toujours ale b'a fɛ n'ale y'i pari ka jɔ ka bɔ kɛnɛ ma hmm. bɛɛ ka ale apprécier a ka filɛ bɛɛ ka content ale kɔrɔ bɛɛ k'a fɔ a ka ɲi bɛɛ k'a fɔ aa karisa ka fini ɲɛna kojugu aa o a yɛrɛ bɛ se k'a fɔ dɛ a bɛ se k'a fɔ a dusukun na cɛ i tɛ ɲɛngo ye dɛ Sigana t'o la fɛn min ka di ale ye ale b'a fɛ mɔgɔw k'ale filɛ donc n'ale filɛbaga cayara o de ka d'a ye kosɛbɛ o de y'a to balansi ka démarche o ka ca dɛ a ka le ka bon i y'a faamuya tulonkɛ ka d'a ye baro sira fɛ quoi ka mɔgɔw layɛlɛ ka mɔgɔw lanisɔndiya fɛn fɛn bɛ kuma musiki kan e o y' o bɛɛ ka d'a ye A bɛ musique bɛɛ de fɛ fana sigana t'o la hali balance fitinin i b'a kɔlɔsi ni a ye kasi daminɛ e ka téléphone d'a ma ba ye i bɛ téléphone dayɛlɛ dɔrɔn i k'a bila musique la n'a a bɛ se k'i kɛ sewu a kana tɛmɛ télé kɛrɛfɛ A ye t n'a ye télé fana dayɛlɛlen ye ko musique duman b'a la kuma dɔ la a bɛ dɔn kɛ a yɛrɛ ma i y'a faamuya donc fa de b'u la sigana t'o la an bɛ min fɔ cɛ ye a ka jija a ka ɲɛnajɛfɛnw ɲini ka d'a ma télévision b'a la ale ni téléphone fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔninfin la ɲɛnajɛ quoi donc musique bɛɛ b'a la ani magnéto walasa a ka to ka yɛrɛ ɲɛnajɛ kɔfɛ ni cɛ tɛ don min na ni cɛ taara baarayɔrɔ la n'a kelen bɛ so kɔnɔ a kana to ɲɛnafin na quoi unhun parce que ni balance musoman y'i to la ɲɛnafin kɔnɔna na awɔ o de bɛ tiɲɛni don a kun ɔnhɔn i y'a faamu a tɛ ɲɛnafin fɛ hatɛ tuma dɔ la a kariyalen don ka a terimuso dɔ wele unhun o ka na ale kɛrɛfɛ a n'o ka baro kɛ Alahu akibaru kelenna ko man d'ale fana ye unhun a bɛ taa diɲɛ fan o fan ɔnhɔn f'ale ka mɔgɔ dɔ tugu a yɛrɛ kɔ Soit a terimuso walima a balimamuso dɔ walima a la den dɔ i y'a faamuya nka an bɛ min fɔ cɛ ye a ka da la k'a fɔ ko balance musoman ka a ko ka di cɛw de ye fana ka tɛmɛ musow kan ka sababu kɛ balance musoman dusu ka bon tiɲɛba fɔ ka d'a ye kojugu ani musolakaw caman tɛ ɲɔgɔn faamuya bon yeko kɛlɛ ka ca nɔfɛ fana yeko ɲuman kɛlɛ dun tɛ ban dɛ parce que ale mana tiɲɛ fɛn fɛn ye fo ale k'o fɔ an b'o fɔ a ɲɛna ko tiɲɛ bɛɛ ma na fɔli kama o ye fiɲɛ dɔ ye balance ka ko la an bɛ min fɔ dɔrɔn ko balance musoman adamadenya bɛ a la parce que ni fɛn b'a bolo a bolola wari tɛ basigi a bɛ labilali kɛ kosɛbɛ a bɛ ɲumanya kɛ adamaden ni mago jɔla ale la a b'a k'i ye sigana t'o la bon surtout denkundi ani kɔɲɔyɔrɔ aa balance musoman kɔni o y'a tagalan ye o yɔrɔ taali ka d'a ye kosɛbɛ ko kojugu kojugu wa n'a bɛ taa a b'i labɛn k'i pari ka ɲɛ kosɛbɛ ɛ parilen yɛrɛ y'a damana koniya ye o e ni maaw bɛ se ka bɛn cogo di e pari ka ɲɛ ka tɛmɛ muso tɔw kan olu bɛ filɛ dakabana fɛnw bɛ e la e ko k'olu kana e koniya a bɛ dépense kɛ fana ko kojugu kɔɲɔyɔrɔ la ani denkundiyɔrɔ la kosɛbɛ fo bɛɛ ka ale lakodɔn bɛɛ ka sɔn ale ye o y'ale tagalan ye i y'a faamuya o kɔrɔ ye ale nakan tɛ dogo a taakan fana tɛ dogo e i y'a faamuya o y'a to ko a bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛman fara musoman kan a bɛ fan o fan a lakodɔnnen don du kɔnɔna na a ladɔnnen don fana jamana kɔnɔ a mana kɛ cakɛda fɛn o fɛn na mɔgɔ bɛ ale lakodɔn Bon maa min don maa jugu tɛ quoi a tɛ, et a jolima ka di, unhun, munna parce que a bɛ ɲumanya ta ka adamaden sugu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ, Alahu akibaru, n'a se bɛ a ye, nin ye tiɲɛ ye, mais tiɲɛ fɔ de ka d'a ye kojugu, unhun, ka tiɲɛ fɔ dugutigi ye, ɔn, ka si kɔngɔ na, a man jan a tiɲɛ fɔlen kɔ a yɛrɛ ka tila ka nimisa, ayi kana tamakiya, anhan, o kɔni b'ale la Ale t'a fɛ maa k'ale tɔɲɔ a t'a fɛ a fana ka maa tɔɲɔ o b'ale la naturellement sinon ko maa jugu tɛ nka tiɲɛ fɔ kɔni o y'a tagalan ye n'i bɛ fɛ i n'ale ka bɛn i kana kɛ nkalontigɛla ye n'i bɛ fɛ i n'ale ka bɛn i kana kɛ namaratɔ ye i y'a faamuya Donc balansi musoman an b'a fɔ ko n'a ye furu duman sɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ ale fɛ ale ko ka di cɛ ye o kɔrɔ ye furu kɔni o ye furu dumanba ye furu bɛ na ni hɛrɛ caman de ye adamadenya sira kɔnɔ ko cɛ k'a faamuya fana ko balansi musoman ko ni cɛ voyage la a ka jija a ka to ka téléphone ta k'a weele kuma caman ka baronin kɛ a ye Bien n'a bɛ so kɔnɔ waati min na a n'a ka si ka to ka baro kɛ ka to ka ɲɔgɔn lafaamuya surtout attouchement ka maga maga ɲɔgɔn na o ka di balansi kosɛbɛ kɔrɔ toujours ni cɛ bɛ maga ale la ale b'a senti k'a fɔ tiɲɛ la ko cɛ b'ale fɛ parce que ce sont les gens très sentimental u ka sentiment fanga ka bon kosɛbɛ donc ko furubato fana ko cɛ k'a jija a kana to o ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ I y'a faamuya parce que o y'ale tagalan ye kosɛbɛ balansi musoman a denw ko ka d'a ye kosɛbɛ a tɛ tulon kɛ denko la i y'a faamuya donc ko cɛ k'o fana faamuya k'a bɛ hɛrɛ min kɛ a muso ye n'o ye balansi musoman ye a ka o hɛrɛ kelen kɛ denw ye ani fana a ka bonya caman ta ka ɲɛsin a yɛrɛ somɔgɔw fana ma o ye balansi musoman ye bon o kɔfɛ tuguni ko ni cɛ dimina kɔrɔ cɛ kana to k'a fɔ k'a bɛ a kɔrɔfɔ a teriw ye walima a kansinamusow ye ou bien k'a lamaloya du kɔnɔ cɛma aa o man di balansi musoman ye dɛ o kɔni o y'a tana yɛrɛ yɛrɛ de ye i y'a faamu parce que n'i pɛrɛnna ale kunna k'a fɔ k'i bɛ ka tiɲɛ fɔ ale ye ka sɔrɔ ale yɛrɛ ye tiɲɛ fɔla ye dɛ mais a bɛ dimi kɔrɔ parce que a b'a fɔ k'i bɛ fɛ k'ale lamaloya

O de y'a to balansi musoman sigana t'a la ni a ye ko kɛ cɛ la cɛ k'a wuli kɛrɛfɛ k'a nɛgɛ nɛgɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛ na ka conseil di a ma quoi parce que n'i y'ale nɛgɛ nɛgɛ dɔrɔn i bɛ s'ale la n'i y'ale bɛrɛ bɛrɛ i bɛ s'ale la n'i y'i majigin ale ye dɔrɔn i bɛ s'ale la sigana t'o la mais ni k'i b'ale ta ni vitesse ye k'i b'ale ta ni fanga ye aaa a bɛ kɛ sababu ye kuma caman bɛ fɔ o yɔrɔ la e k'a dɔn a ye fɛn min kɛ a y'i tɔɔrɔ k'a weele ka don so kɔnɔ

a b'a yira k'a fɔ ale bɛ fɛn min dɔn cɛ t'o dɔn o bɛ a la kuma caman i y'a faamuya mais a yɛrɛ bɛna se degré dɔ la kuma dɔ la a ka kumakan dɔw bɛ yen a yɛrɛ bɛ tila ka maloya mun na a ye nin fɔ i y'a faamuya bon surtout n'ale dusu bɔla ka ban i b'a kɔlɔsi tiɲɛ dɔw bɛ na ale da kɔnɔ a b'o fɔ olu dun man kan ka fɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye a ka furu kɔnɔna na
ji bɔnna ka ban a tɛ se ka cɛ sigana t'o la nimisa bɛna o y'a sɔrɔ a ko kɛla ka ban Unhun. ko cɛ k'a dɔn k'a fɔ fana Ɔn. ko balansi musoman Un. n'a bɛ hɛrɛ kɛ a ye Un. a kana to a somɔgɔw ka bɔ a kalama n'o ye cɛ yɛrɛ somɔgɔ ye Ɔn. parce que i b'a kɔlɔsi balansi musoman Unhun. a jugulamɔgɔw caman bɛ bɔ cɛ yɛrɛ somɔgɔw fana na Unhun. parce que cɛ yɛrɛ somɔgɔw mana jateminɛ k'a fɔ toujours muso parilen don Ɔn. fini ɲumanw b'a kan na Ee. samara ɲumanw b'a sen na Ɔhɔn.

o de y'a to ko balansi mana fɔ kuma o kuma a cɛman fara musoman kan ko faantanya bɛ ne na mɔgɔ tɛ da a la ka sababu kɛ toujours ale ka ɲuman kɛ tellement que a bɛ bonya a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko non ayi ko wari kɔni tɛ ban a bolo fiyewu i y'a faamuya ce sont les gens aussi très très chanceux u garijɛgɛ ka bon kosɛbɛ nka o garijɛgɛ bɛ sɔrɔ jamajɛrɛ baara de la ka caya kɔnɔ jamako ka di balansi musoman ye kosɛbɛ an bɛ min fɔ ko cɛ ye a k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ a faamuna a faamuna bon toujours furu kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka caya mankan bɛ se ka caya mais sigikafɔ so kɔnɔna na ka ɲɔgɔn lafaamuya o bɛ na ni hɛrɛba de ye quoi ɲin ni nɛn bɛ kɛlɛ da kɔnɔ nka o bɛ bɛn a da la sigana t'o la n'i ko maa min ma n'an ka jɛ ka sigi i ko fana ko n'an ka jɛ ka kɛlɛ nka kɛlɛ banbali subagaya o ye dɛ Nka n'a fɔra ni cɛ ka dusu bɔ sisan k'a fɔ e e yɛrɛ muso in ne bɛ sɔn k'e furu sa kan'o bɔ i da la n'i y'o bɔ i da la a b'a fɔ k'i bɛ mun kɔnɔ a ta ka jugu ni i ta ye voilà sigana t'o la o ye balansi musoman ye ko n'ale dusu tiɲɛna ka ban a t'a ɲɛ fɛ tuguni kuma dɔ la siga t'o la o de y'a to an bɛ min fɔ cɛ ye a ka da a la k'a fɔ ko muso min don a kɔni a ko ka di cɛw ye kɛnɛ ma a jolima ka di hatɛ mɔgɔ bɛ girin a nɔfɛ fan bɛɛ fana un un ka sababu kɛ ale ka kɛwale ye hatɛ nka ni cɛ ka bonya ni a ka hɛrɛ fanga bonyana a kan unhun o bɛ kɛ sababu ye fidélité bɛna du kɔnɔ o bɛ ɲɔgɔn faamuya quoi kelenya bɛ na sigana t'o la unhun a faamuna a faamuna bon n'an bɔra o la sisan unhun an bɛ don scorpion